Pamene timasuzumira ku court lero zapezeka zonoti titaonakotu munthu amene mukumuona pa screen panopa mzibambo ameneyutu dzina lake ndi Senior Chief Malemia kuchokera ku Zomba ameneyu yalakwatu koteroko akuti anagwililira nde yalakwiratu pa court po kuvomereza kuti ngolakwa motino ndende basi iyayi tifotokoze bwinobwino kuti no zakhala bwanji afumu kuti akapezeke zonoti no akathere pa khoti nde nkumati no yalakwa waku ndende Ku Zomba ma guys kunali munthu wina yemwe no adapatsidwa ufumu u senior chief ngati uwo senior chief Malemia komano dzina lake lenileni ndi Lloyd Clement Nde pajano akakupatsa dzi, ufumu nde kutino lako lija uma, limakhala pansi pa dzina la ufumulo limwe umatchuka ndi dzina la ufumulo. Nde anali Senior Chief Malemia. Ameneyu kaya kunali nde kuti kusazigwira, basitu waona ka msungwana kachichepere, basitu kuyamba kukanyengerera mpakana basi kuyamba kumagona nako kumapanga nako zachisembwere eti. Tukambatu za miyezi, miyezi yapitayo mwinanso kumakapita kumakafika kaya ndi chaka chatha koma let's just say miyezi miyezi yapitayo ndapezeka zonena kuti wayamba kupanga nako za chisembwere chonchija basi tu kupezeka kuti nkukapatsanso mimba kamwana kaja nkhani yadziwika zili motere atati apapa ndezivuta basi tu ndekupitanso ku chipatala kukatenga nde kuti mankhwala kumpasa mwana ujanso amwe mankhwala ochosa mimba ndikuchosanso mimba ijanso Mwaiona? Zavuta ndekuti makolo kuzizindikira nkhanitu yavuta kwambiri mpakana ndekuti kukafika ku polisi. Polisi kubwera kumutapanitu ameneyu yoneko kaya. Ameneyu ndizonena kuti wapalamula yoneko ndithudi. Nde nkhani ija yafika ndekuti pa khoti nde panalitu pamenepo tikuti munali cha mu March Chaka chinochi ndi mmene anam'manga mkulu ameneyi chakumapeto kwa March. Wiki yomalizira ya March ndi imene anapezeka kuti anakhala m'chitokosi wiki yonseyo ndithu ndipo anakhalamo kukhalamo kufika ponena kuti no wakhalamo I think mwezi if not miyezi pamene anapezeka zoti ampasa ndekuti chani belo. Koma mkulu ameneyuyu ndi zonena kuti no wakhala akuyendera nkhani yake makamaka kumenekotu kunali ku khoti, khoti lake la ku Zomba kumeneko. Ndipo leroli basi atamva mbali zonsezonse kwapezeka zonena kuti iyeyu wapezeka kutino ndiolakwa. A judge akunena kuti inde ndinu olakwa munagwililiradi mwanayo. Ndipo mwanayo pofotokoza, bwezi titamtchula dzina laketu akanakhala dzina lake likudziwika koma paja anatu amateteza mu court dzina samalitulutsa eti. Kwapezeka zonena kuti mwanayo wathilira umboni kunena kuti akutitu mmene ankayamba kumagona nawo amenewawa Akuti zi, a, ankamva kupweteka kwambiri. E, ulendo woyambawo anamva kupweteka kwambiri. Kenakono ulendo wachiwiri pang'ono, kenako basi wazolowera, ati kenako anayambano kuma, kuma, kumazinjoyaso nayeso zimenezozo zachisembwerezo. Ei, ayi, ayi, ayi. Nde kwapezeka zonena kutitu basi pamenepa yalakwa mmene zililimu. Malinganatu nde kuti ndi judge wa kumenekoko yemwe dzina lake ndi Senior Resident Magistrate Elijah Blackbody Dazilikwiza Pachalo Daniels, ameneyotu wapereka ndithu kugamula kwake kuti no afumuwa ndiolakwa nde pamene alakwa ali olakwa chonchi akunena kuti no kusogolo kuno tiperekano chigamulo kuti tsopano kodi amenewawa aka akaseveno zaka zingati kundende koma panopa akaseva ndithu ndende chabe kuti no tikufuna tikalingalire bwino bwino zaka zingati Ndipo pokambapa kunena kuti, munthutu zimatotheka kunena kuti milandu ngati imeneyi kumakakhala nayo kundende moyo wako wonse ngati sizikuendera bwino, penanso kumakafika zaka 14! Koma iye akunena kuti malingana nde kuti ndi khothi lawolo, la Zomba, akuti chigamulo iwowo amalolezedwa kupereka chigamulo mpakana kumakafika zaka 21! Nde zikhoza kuthekaso mwina ameneyo kukampatsa ndithu zaka 21 koma pakanali panopa aperekano tsopano kumbali ya akuboma amene ndekutino amapita kumakalongosola za mlandu umenewu eya awapatsa mpata kunena kuti pitani mukalingalire bwinobwino kunena kuti mukufuna ife titampatsa zaka zingati mudzapange submit zaka zimenezozo ndizimene ife tidzazilingalira kuti koma ndizoona Ndetu pamenepa akuboma kumangomwetulira kunena kuti apapa basitu ameneyu tikatere tikamponye basitu kuwaya ndithu. Komano basically ndekuti zimatha kumafika zaka 14? Nde potino ndi milandu iwiri, ogwililira komanso ndi zonena kutino othandizira kuchotsa mimba, ee afumu afumu sizili pabwinotu sizili pabwino pa afumuwa.

amene akukhala otsogolera anthu awo bwino pomawaonetsa ndikuti ndi ma example abwino. Ana azikhala otetezedwa, asungwana asamagwiriridwe. Nangano mwanayo zikanapezeka zonena kuti no, chabwino we don't know, ampasa matenda. Izo tizisiye apo, mimba ndiyo ampasa kale? Kumuuza kuti achotse mimba, akanati achotse mimbayo ndikufa pamenepo zinakakhala bwanji? A Senior Chief athandizira kupha ndekuti? Tisatinso athandizira koma apha msungwana. Mwanayo ngati akunena kuti anali nde kuti no minor nde kuti osazindikira bwino bwino sanakhwime bwino bwino ndi mwana sanafike zaka 18 olo ataoneka wamkulu bwanji vuto limenelolo nde kuti ndi lanu afumu vuto limenelolo komanso kodi tizinenanso kuti mfumu ndi lako iweyo Lloyd Clement zitsirutu sitimazipasatu ulemutu timafunika tizipereka ulemu kwa anthu amene ali nde kuti a ulemu wawo Honourable, tikamati uyu is an honourable person ndiye kuti you are honourable in your dealings. Ndi zisiru ngati izizi we don't need even to keep them in the society, zipite zikapange rot kuchani, kundende uko kozi basi zikaole kundende uko nde nkhani yake imeneyo. Because anthu ngati awawa you'll be wondering kunena kuti kungokhala mfumu? Nde muchita kuona kuti munthu anali ooneka bwino ngati uyoo? Amaona kuti olo munthu osamba wa jenda kumaoneka kuti zonse zinali bwino bwino. Azimayi ambili mbili ndi anali yakali yakali kumuthamangisa ameneyo. Ntakhalako ubwezi wa mfumu bwanji? Ntakhalako ubwezi wa ma size ake. Koma ndikumaasiya ndikumapezeka kuti akalimbana ndi ti ndi kamwana ngati kameneko. Point yonena kutinso mpakana achose mimba. Ngati mmakatenga mankhwala kuti mumpase mwanayo a achose mimba zikutanthauza cha? Munazindikira kunena kuti no ineyo nde kuti ndi chani siugwira ndi apapa ndi mmene zililemo ndikupanga zinthu zolakwika kapena ndapanga zinthu zolakwika koma right from the beginning amaziwa kunena kuti akoka ndi kamwana and you'll be wondering kuti no why why amakagona ndi kamwana pamene mwina kunali azimai ochuluka kutinso mwina mukafunse muwafunsenso mwinanso anali ndi banja kapena anali ndi chibwezi zinthu zolongosoka Vuto limakhala lonena kuti anthu awawa ndi odwala mmitu. Mmutu mwawomu ndi odwala, psychological illness imeneyi timaitcha pedophilia. Anthu amene amapanga drive nde kuti no zokhu, zachisembwere zawo kumakopeka ndi tiana basi. Amafuna azigona ndi tiana ting'onoting'ono. Anthu ngati amenewa even muwatulutse kundende akabwera muona kuti ayamba kumatchetchereraso tiana ting'onoting'ono. You don't need these people in the society, they are predators, anthu oyipa kwambiri amenewa, send them somewhere very far, akakhale okha kwena kwake uko akakumane nazo ndendende ndende siya masewera ya timangoti ali kundende ali kundende komano mm, pi- apite kumeneko akaone kuti shamba imakhala motani akamve kuning'ina otherwise apapa nde kuti zili bwino chilangocho mukamazapereka mukamazapereka sipofunika zonena kuti no muzizayang'ananso nkhope ya Sitiyang'ana nkhope popha nyani timangopuntha basi kaya watenga ndi kungotenga mpini uja kupuntha mutu osayang'ananso nkhope iyayi kuti uyu ndi ndani kupuntha basi amenewowo muzawapase chilango chonena kuti no ena akatengelepo phunziro and some of you I know some of you mukumveranso mwina ujeni video imeneyi mukuionera enanunso mumapezeka kuti azibambo ena mmakonda ndi kuti kumagona ndi tiana no kunena kuti no one day is coming for you one day likubwera lanu nde tizabwera ndikuzaulusaso nkhani yanu you better watch yourself discipline kulibwino ndekuti mutseke ndekuti ma zipi anuwo kapena apo muzikatsegulira ma zipiwo azimayi ama size anu anawa keep them safe for the future otherwise mukuwaononga pamenepapa Ndende! Ndende! Akagwere kundende ndipono akapange rot akawolere kundende komweko ameneyoyo osamusiya siya angazazolowere eya akutitu.